public servant amatumikira anthu osati ndale dokotala akaba mankhwala azipatala amachotsedwa ntchito mphunzitsi akagwirira mwana amakalowa ku ndende mkulu wa mbc komanso macra amalumbira akamayamba ntchito osalowerera ndale osanyoza kapena kukondera munthu akaphwanya malamulo amenewa amayenera kuchotsedwa ntchito george kasakula amanyoza apm amatumikira mcp osati amalawi
dzina langa ndine uh, george kasakula
ndikupasani chitsanzo cha zilani khonje director of news and program anamuletsa flora suya kugwiritsa ntchito maofesi a mbc popangira masewero a kasakula atamva nkhani imeneyi anakwiya ndi kumukonzera chiwembu 2024 tinaona board ya mbc inamuchotsa ntchito mzimayi ameneyo zilani khonje mwachidule pali zambiri zonyasa zimene george kasakula anapanga ku mbc analephera ma interview amene anakhoza ndi jolly ntaba iyeyo anakhala pa namba 3 malawi congress party motsogozedwa ndi chimwendo banda anamutenga chifukwa ni memba wa chipani mukhoza kuona kuti zochita zake ngati director general amatumikira chakwera tikapita ku macra daud suleman anatsegula kokoliko radio kuzipasa yekha license from there anayika ma transmitter a wairesi kuzungulira dziko lonse la malawi that was abuse of office macra mandate is to regulate fair media operation koma mkulu ameneyu Daud Suleman anatseka mawairesi ngati Galaxy wairesi ya Bushiri Rainbow Joy Radio potero anazipasa license ndi kutsegula kokoliko radio zimenezi ndi zosaloledwa malamulo a dziko mkulu woyendetsa chisankho Annabel Mtalimanja samaloledwa kuima pa chisankho chimodzimodzi director general wa macra samamulola kupanga issue broadcasting license akhoza kupangira ena malicense amenewa koma osati iye mwini koma daud suleman anatsegula kokoliko radio kuzipasa yekha license ndikuyika ma transmitter kuti wairesi yakeyo izimveka bwino kuposa mawairesi ena that is partisan pali akuluakulu okwana 5 amene anayesera kutsutsa ndi suleiman anamuuza kuti bwana inuyo ndi director gen wa macra simukuloledwa kuzipasa license kapena kutsegula wailesi koma anthu amenewa anapeza mavuto anapangidwa demote ndi kuwatumiza ku Karonga ndiye ndizosadabwisa lero tikamamva kuti mkulu ameneyu amuyimitsa ntchito amatumikira chakwera ndi malawi congress party tinaziona pa 10 juni 2024 daud sulemani ndege itagwa anazimitsa matawa a network ku chikangawa cholinga chake amafuna anthu avutike kupeza ndege tithokoza boma pomuyimisa ntchito anali munthu woyipa mtima inalipo nthawi anagula spy machine mdziko la ghana komanso tipempha boma musasire pa daud suleiman mupitenso ku escom mulamu wake wachakwera akuti kamkwamba kumwenda wagundika kuzimisa magetsi iyeyo analowa ntchito chifukwa ndi mulongo wake wa monica chakwera ndiye lero malawi congress party yaluza chisankho wayambapo kuzimitsa magezi inu a dpp muchite machawi mumuchose ntchito as soon as possible chifukwa mtauni mu anthu ambiri amadalira magesi kuti adye zimene akuchita kamkwamba kumwenda kumazimitsa magesi ndi chibwana cha mchombolende mukamusekerera ayamba kusetera makoma achokeretu before it's too late pali zambiri zimene zinaonongeka mboma la chakwera humphrey mdyetseni mwachitsanzo anaononga ndalama za neef anagawa mabiliyoni kwa kwa kwa zipani muzina ngongole anagula nyumba ndi mahotelo mapeto ake akunkuyu anabwera pa wailesi ndikutiuza kuti anthu amenewa akhululukidwa ngongole panali ena amapasidwa matumba a fetereza anthu mmidzimu akapasidwa makuponi kupita ku depot fetereza samapezeka koma akuluakulu a mcp anapasidwa matumba a fetereza ma 1000 ndi ma 1000

sanabweze zaka 5 za chakwera amalawi akumudzi amadya chitedze akapasidwa kuponi kupita ku depot kuti akagule fetereza samapezeka makuponi amagonera koma chimwendo banda ndi anzake amagawana fetereza mudzina la ngongole kumana amakuti tikutenga ngongole ku neef wapasidwa matumba a fetereza 10000 8000 ngongoleyo osabweza
tinanena kuti tidzayamba mamega farm lero ndikunena panopa tili ndi mamega farmers alimi ang'onoang'ono oposa 800 mamega farmers alimi ang'onoang'ono kungopatsidwa ndalama iwe 20 billion iwe 10 billion 5 billion ndikukagula mahoteli kugula nyumba m'tauni magalimoto opuma after iye ndikutiuza kuti ayi basi anthu amene anatenga ngongole aja takhululukira kumeneko ndikuba kuyimitsidwa ntchito kwa humphrey mdyetseni ndi umboni onena kuti zinthu sizinali bwino ku neef chimene amalawi tikufuna malawi congress party ibweze misonkho yathu mahotelo nyumba zilandidwe komanso a mdyetseni amenewo akalowe kundende timanena nthawi zonse public servant deliver public service. A politician deliver to a certain political party. Inu amene mukumvera chisoni Daud Suleiman, Humphrey Mdyetseni, komanso George Kasakula, mudziwe kuti these were politicians who are delivering to Malawi Congress party. Ndikupatsani chitsanzo 2020 kunali brigadier general Brent Saenda anali director of operation ku Malawi army very professional mnyamata odziwa ntchito 2023 Malawi Congress Party inamukonzera chiwembu ndikumuchotsa ntchito 2024 pa 10 June mcp ya chakwera inagwesa ndege ku chikangawa ndi kupha vice president tinaona malawi army ikulephera kutumiza asilikali ku chikangawa mkulu wa nkhondo general valentino phiri anapita pa wailesi ndikumatiuza kuti ku chikangawa ndikokhwithima asilikali sangafike you remember that zonse zija zimachitika chifukwa akuluakulu ankhondo anali politically motivated
kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso kukuoneka kuti ah, nkho- nkhalango ndiyokhwitima mcp inachotsa anthu ofunikira ku polisi ndikuyika akis muwanga kukhala director of operation tonse tinaziona ndege itagwa ku chikangawa apolisi sanapite m'mawu mwake anatiuza kuti tachita suspend search tiyambiranso mawa munaziona kuti zimenezi zonsezi zimachitika chifukwa malawi congress party inayika akis muwanga wochokera kwa malema kukhala director of operation nde amauzana ndi chimwendo kamajekete komanso chakwera chilima tamupha musapite kapanga seji amalizike ku Malawi army anachosa munthu wofunikira kwambiri chifukwa ameneyi brigadier general Brent Saenda anali munthu wofunikira kwambiri ku army director of operation kusonyeza kuti iyeyu nthawi imene ndege inagwa akanakhala ku army akanatumiza nthawi yomweyo asilikali wasaka ndege moyale barracks ili pafupi kwambiri ndi chikangawa amapita komweko kukapanga training akudziwa mmene nkhalango imene ija ilili makosa ali nawo koma general Valentino Phiri anatiuza kuti no kumeneko ndi kokhwithima public servant ngati brigadier general Saenda deliver public service a politician ngati Valentino Phiri amachita deliver to a certain political party anthu amenewa akachosedwa ntchito pamakhala ena ojiya amalira iyayi achosa public servant inu public servant cannot save chakwera public servant save public service